Зи зэмани зи зэфӏэкӏи щымысхьу, зыпэрыт ӏуэхур дахэу езыхьэкӏа, диным къигъэув мардэхэм текӏ имыӏэу тета Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мусульманхэм я дин ӏуэхущӏапӏэм и унафэщӏ, муфтийуэ лэжьа Пщыхьэщӏэ Анэс Хьэжы Муса и къуэр минрэ щибгъурэ хыщӏрэ блы гъэм къызэрыгуэкӏ унагъуэм къыщалъхуащ. Пщыхьэщӏэхэ лъэпкъкӏэ Къулъкъужынщ, Ауэ Анэс дунейм тетыхукӏэ и псэупӏэу щытар Налшычщ. Минрэ щибгъурэ ищӏрэ щы гъэм курыт еджапӏэр къиухри, ухуакӏуэхэр щагъэхьэзыру Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт техникумым щӏотӏысхьэри къеух. Зи къаруилъыгъуэ щӏалэм къэралым пщэрылъ къыщищӏа ӏуэхур зэфӏигъэкӏыну минрэ щибгъурэ ищӏрэ бгъу гъэм дзэм къулыкъу щищӏэну макӏуэ. Пщыхьэщӏэ лъэпкъым щыщ нэхъыжьхэм Диным фӏэщхъуныгъэ хуаӏэу, цӏыхум сэбэп яхуэхъуу зэрыщытым дэплъея Анэс ухуакӏуэ ӏэщӏагъэм хуеджа пэтми, ар лэжьыгъэ хуэхъуакъым. Дин ӏуэхур фӏыуэ иджу, щӏэныгъэ куу зэригъэпэщын гугъэр и плъапӏэу щӏотӏысхьэ Сирие къэралыгъуэм и щыхьэр, Дамаск къалэм хьэрыпыбзэмрэ дин щӏэныгъэхэмрэ щыхурагъаджэу дэт институтым. Ехъулӏэныгъэ иӏэу ар къиуха нэужь, Щӏалэм и щӏэныгъэм щыпещэ Ливие къэралыгъуэм и Триполи къалэм щыӏэ Дунейпсо Ислъам университетым. Илъэсиблкӏэ диным хуеджэну хамэ къэрал кӏуа щӏалэщӏэр здыщӏэс еджапӏэм щыхуозэ ди республикэм икӏа адыгэ хъыджэбзым. Муслъымэн ӏуэхум нэхъуеиншэу хуеджэ ныбжьыщӏитӏыр зогуакӏуэри, унагъуэ яухуэну псалъэ зрат, я зыгъэпсэхугъуэ мазэм къокӏуэжри хьэгъуэлӏыгъуэр дах, Еджэным пащэнуи хамэ къэрал ягъэзэж зэщхьэгъуситӏым. Хьэрыпыбзэр фӏыуэ зыщӏэу зи щӏыналъэ къэзгъэзэжа Пщыхьэщӏэ Анэс егъэджакӏуэу мэув Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым. Илъэс докӏри а еджапӏэ дыдэм и унафэщӏым и къуэдзэ къалэныр къыхуагъэфащэ. И лэжьыгъэм псэ къабзэкӏэ зэрыбгъэдэтым гу къылъатэри, минитӏ гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и муслъымэнхэм я дин ӏуэхущӏапӏэм и тхьэмадэм и къуэдзэу ягъэув. Илъэситӏ докӏри а ӏуэхущӏапӏэм и тхьэмадэм и къалэнхэр пӏалъэкӏэ игъэзэщӏэну пщэрылъ щащӏ. Пщыхьэщӏэ Анэс Хьэжыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и муфтийуэ хах. Псэухункӏэ а ӏэнатӏэр абы зрихьащ дин ӏуэхум и пщӏэр ди щӏыналъэм къыщиӏэту. Псалъэ идот абы и лэжьэгъуу щыта ди республикэм и муслъымэнхэм я духовнэ управленэм и нэхъыжь муфтий Дзасэжь Хьэзрэталий. Нобэ Анэс дигу къэдгъэкӏыжу щытмэ, жысӏэну сызыхуейри икӏи пцӏы зыри хэмылъу жыпӏэ хъунури ар цӏыху, уэдэ цӏыхуу. Цӏыху пэжу, цӏыху къабзэу дунейм зэрытетара. Анас Алыхьыр арэзы зыхуэхъуу Алыхьым и гущӏэгъур къызылъэӏэсыныр минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ и гъам къытхыхьэжа щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтауэ, дин щӏэныгъэ, къэралитӏым еджапӏэ къыщиухауэ, кууэ хищӏыкӏыу жысӏэну иджыпсту ауэдэ хуитыныгъэ сиӏэ, сыт щхьэ жыпӏэм сэ Анас илъэс зыбжанэкӏэ сдэлэжьащи, и щӏэныгъэр зи здынэсри икӏи ӏэщӏагъэр здынэсри къыдгурыӏуауэ тлъэгъуауэ щыту. Ауэдэу дунейм ехыжа. Минитӏрэ тӏу гъэм Анас дин ӏуэхущӏапӏэм и тхьэмадэу лэжьэным и къалэныр и пщэ къыдэхуа. Къыхэзгъэщыну сызыхуейр, абы иригъэкӏуэкӏа лэжьыгъэр сэ си щхьэ изолъытри, сэ сытемыгушхуэнкӏэри хъунут, зоӏэ абы ищӏа лэжьыгъэм. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, пэжщ, дин ӏуэхущӏапӏэ и цӏэт, пэжщ. Дин лэжьакӏуэхэр дызэдэлажьэу дыщытт, ауэ штат зэпкърыха лъэныкъуэ-лъэныкъуэкӏэ щылажьэу, щӏалэгъуалэм ядэлажьэу, нэхъыжьым ядэлажьэу, ауэдурэ зэпкърыхауэ дин ӏуэхущӏапӏэ диӏэтэкъым. Нтӏэ, Анас а къалэныр и пщэ къыщыдэхуам щыгъуэ, сэ Дзэлыкъуэ районым тхьэмадэу нэхъыжьу сыщыӏэт а зэманми, мыра Хьэзрэталий, мис мыуэдэу си мурадщ дин ӏуэхущӏапӏэр нэхъ зезгъэубгъуну, Ди цӏыхухэр нэхъыбэ сщӏыну икӏи абы ухыхьамэ си гуапэ хъунут жиӏэу къыщызэджам щыгъуэ уеблэмэ сегупщысырт дауэ къыздрихынур дэнэ пӏэрэ дызэригъэпсэунури, дызэригъэлэжьэнури, дыздэщӏэсынури, дауэ хуэгъэпсыну мыр жысӏэу, ауэдэу зы шэч хэмылъэми захуэдэу сэ сегупщысауэ щыта. Ауэ дапхуэдэу щымытмикӏ, пэжым тетым фӏы зигу илъым Алыхьышхуэр къыдоӏэпыкъу. Къыдэӏэпыкъуа Алыхьталэр Анаси, штат. Мис нобэ лажьэр къапщтэу щытмэ, а зэманым къызэригъэпэща, къызэӏуиха, унафэ къытхуищӏри, къалэнхэр ди пщэ къыдигуэша, икӏи мис нобэр къыздэсым мис ауэдэу докӏуэкӏ. Мис ар Анас и фӏыщӏэу къызолъытэ. Дин ӏуэху зезыхуэхэм ящыщу ар нэхъ зыпыщӏауэ щытагъэр хэт сымэ? Кавказ Ищхъэрэм республикэ исхэм я зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщауэ щыта Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ блы гъэм. Абы икӏ къыщыхэщауэ жыпӏэ хъуну Анас. Мыр сигу къыщӏэзгъэкӏыжу къыщӏыжысӏэр Москвакӏэ къапщтэу щытмэ, гу зылъатахэм ящыщ зыу щыта Анас. Мис мы Кавказ Ищхъэрэм нэхъ щӏэныгъэ зыбгъэдэлъу, зи къалэным нэхъ Пэжу бгъэдэт цӏыхуу къалъытауэ, уеблэмэ, мис а координационный центр Кавказ Ищхъэрэм къыщызэрагъэпэщам и тхьэмадэ ящӏыну ауэдэ мурадхэри щыӏа. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ӏуэхум екӏуэлӏамэ, а ӏуэхум бгъэдыхьамэ, ар и кӏэ нигъэсыну, псалъэ итамэ, и псалъэр игъэпэжыну, мис ауэдэ хьэл-щэн дахэхэр хэлъти, икӏ-икӏ, мис а координационный центр жыхуэсӏам Кавказ Ищхъэрэм дин ӏуэхущӏапӏэхэм я тхьэмадэхэр зэхэтӏысхьа нэужькӏэ, Анас и псалъэм къыщӏэдэӏуу, пщӏэрэ щхьэрэ иӏэу щыта, дызэгурыӏуэу дызыдэлэжьа дзыхь къытхуищӏырт дзыхь хуэтщӏыжу. Ауэ деми мис мыуэдэу къыхэзгъэщыну сыхуейт, Анэс лэжьыгъэм теухуауэ къапщтэмэ, дэ ди лэжьапӏэр ди мэжджытра. Мис мыдей дыкъыщызэхуэсауэ дыщыщӏэсым дей, Къэбэрдей-Балъкъэрым ит ди лэжьакӏуэхэм ятеухуауэ, организацэхэм ятеухуауэ е къэралым дэ дызэрыдэлажьэхэм теухуауэ ӏуэху утыкум щилъми дей, Анэс псоми ди унафэщӏт. ди тхьэмадэт. Дэтхэнэ зыми ди пщэ къалэн дэлъыр дгъэзэщӏэну абы и жэуапыр тхьыну ар хьэкът, абы зыри шэч хэлътэкъым абы упщӏэ зэриӏэнум, ди лэжьыгъэр зэрызэфӏэдгъэкӏам ар зэрыкӏэлъыплъынум. Зыгуэркӏэ зэгуэрым и лэжьыгъэ тэмэму имыгъэзэщӏауэ, и пщэ илъ ӏуэхур пыухыкӏауэ здыхуейм нимыгъэсауэ щытмэ, абы щыгъуэм де и жэуапыр гуащӏэт абы зэреупщӏыну. Апхуэдэ хьэл хэлът абы езыр, лэжьапӏэм дыщыщӏэсым де узыжэгъуэну ткӏийщ жыпӏэ хъунут. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, лэжьыгъэр тэмэму гъэзэщӏэным ӏейуэ хуэпабгъэу щытт. Лэжьапӏэм дыщӏэкӏа, зы щӏыпӏэ дызэхэтӏысхьа апхуэдэхэри къытхуихуэт Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ. Икӏи уи ныбжьэгъунут, икӏи уи уэршэрэгъу хъунут, сэ нобэ сыунафэщӏщи, псори къызбгъэдэфлъхьэт, жиӏэу и щхьэм де къыдэсхэм ящыщу щыттэкъым. Мис ар къыхэзгъэщыну сыхуейщ, хьэл дахэу хэлът, къэтэджынути, шей зэфэным шей хуигъэвэнт, кофеу зыхуейм кофе хурикӏэнт. Мис апхуэдэу гъэщӏэгъуэну гъэцӏыху. хунагъэ хэлъу, щэбагъэ хэлъу, мыдрей лъэныкъуэмкӏэ укъеплъыжмэ, ткӏиягъи хэлъу. Адэкӏэ ди нэтыным къыхыдошэ Пщыхьэщӏэ Анэс хамэ къэрал къыщыдеджа, иужькӏи лэжьэгъу хуэхъуа Джэдгъэф Аслъэн.
Анэс Пщыхьэщӏэр пасэу къэсцӏыхуа сэ иджы дысабийуэ илъэс пщыкӏуху дынэмысауэ, абы и адэ къуэшым и къуэмрэ сэрэ, дызэрыцӏыкӏурэ дыкъыздэгъуэгурыкӏуат Пщыхьэщӏэ Ахьмэд Мухьсин и къуэмрэ сэрэ. Аратекӏи Анэс дяпэ ищат еджэныгъэмкӏи икӏи нэхъыжьт. Арати, здеджэм пщӏэ нэмысышхуэ къыхуащӏыуэ и еджэкӏэм теухуауи, и щытыкӏэм теухуауи, и хьэл-щэным теухуауи, а илъэсым еджэныгъэм теухуауэ визэ зыми ирамытыну Сирием, абы и хьэтыркӏэ визэ тхуащӏри икӏи дэ тӏур Пщыхьэщӏэ Ахьмэдрэ сэрэ еджапӏэ дежьа дыхъуар. Арати, абы дыщыӏэхуи ди нэхъыжьу сытым деи щытащ, къытщхьэщытащ. Абы иужькӏэ. Ливием, Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ, Сирием илъэситӏкӏэ зэгъусэу дыздеджауэ, ар илъэсищкӏэ еджащ Сирием дэ, илъэситӏкӏэ Сирием деджауэ Ливием ауэдэ хуитыныгъэ къыдатри икӏи ди еджапӏэм еджапӏэ нэхъыщхьэр арат зыпыщӏар икӏи, Алыхьым и ӏэмыркӏэ, Анэси езым и щхьэгъусэр икӏи Ахьмэди сэри зэгъусэу дежьэри абы дыщеджащ, илъэсиплӏкӏэ абы деджэри университетыр къэдухащ, деджэхуи сытми дежи Анэс, Алыхьым и гущӏэгъу зылъэӏэсыным пщӏэрэ нэмысрэ иӏэуэ нэхъыжьыуэ къытхэтащ, Дэ ди мызакъуэ Урысейм, СНГ-м къикӏахэм я нэхъыжьу сытым дежкӏи къытхэтащ. Псэлъэн хуейми, къыщхьэщыжын хуейми, зыгуэркӏэ лъэӏу диӏэми, мис ауэдэуэ захуигъазэуэ нэхъыщхьэм. Ливием дыщеджэми, Сириер къащту щытмэ, жэщхьэм гувауэ гъуэлъыжырт, еджэуэ и нэри тӏэкӏу, нэгъуджэ зыӏуилъхьэ щӏэхъуам и щхьэусыгъуэри аращ. Ауэдэу жэщхьэм еджэурэ тхылъхэм еджэу зригъащӏэу мис ауэдэу хуабжьу гугъу зригъэхьу щытащ. Абы и мызакъуэуэ мо Ливием дыщыкӏуамикӏи ещхьэр къабзэуэ унагъуэ щхьэхуэу тӏысахэти, езыхэм унэ къратауэ щытти университет здеджэми, абыикӏи унагъуэ зриӏэм хуэдэуэ и щхьэгъусри езыри зэгъусэу еджахэщ. Абы теухуауэ гугъуехьышхуэ зэрызригъэхьар щӏэныгъэм зэрыхущӏэкъуам шэч зыми къытримыхьэ, езым и унэм ущӏыхьэу щытмикӏи ноби къыщӏэнауэ библиотекэ псори иӏэщ, ауэдизкӏэ хуабжьуэ Щӏэныгъэр фӏыуэ илъагъуу, лэжьыгъэр фӏыуэ илъагъуу, диным зригъэубгъуну фӏыуэ илъагъуу мис ауэдурэщ зэрыщытар. Абы и мызакъуэ тхылъ итхынуат Къурӏэныр зридзэкӏыну псори ауэдэ мурад иӏэу зэрытелэжьыхьари. Сощӏэ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэманкӏэ пэлъэщакъым. Алыхьым и Ахърэт нэху ищӏ. Нобэ къыздэсым зэреджэ программэр нэхъыбэм зэтезыгъэувар Анэсщ. Ливием зэреджа программэ, Сирием зэреджа программэ, мис ахэр псорикӏи зэпилъытрикӏи, дэ ди къэралым езэгъыну, дэ ди хэкум езэгъынуэ, мис ауэдурэ зэхигъэувауэ щытщ, Алыхьым псапэу къритыж. Итӏанэ жысӏэну сызыхуейр мыри, цӏыху и дей къыщӏыхьауэ, хуеймэ дэрсым ирехъу, хуеймэ мыдей дин ӏуэхущӏапӏэм къекӏуэлӏа ирехъу, игу арэзы мыхъуауэ, жэуап нэгъэсауэ иримытауэ цӏыху щӏигъэкӏыжакъым. Ар ӏэджэми, лъэныкъуэкӏэ щыпсалъэм дей, Уей, ди фӏэщ мыхъу, Анэс дей дыщӏыхьэфыну, е Анэс, тэмэму дыхуэзэфыну, жаӏэу уэду я гугъэ щхьэкӏэ, къакӏуэрэ, зэман иӏэу, зыщӏыпӏи емыжьауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ису, мис ауэду къыӏущӏауэ, Мы сыту щӏэныгъэшхуэ бгъэдэлъ, мы сыту щӏалэ ӏущ, жаӏэу, мис ауэду щӏэмыкӏыжа щӏагъуэ срихьэлӏакъым сэ. И лэжьыгъэм хуэпэжу зэрыбгъэдэтам хуэдэ дыдэу, Анэс, и благъэхэми гумащӏэу, сыт хуэдэ ӏуэху яӏэми ядэӏэпыкъуу, зыщӏигъакъуэу яхэтащ. Псалъэ идот абы и къуэш Пщыхьэщӏэ Шэфихь.
Алыхьым жэнэткӏэ игъэгуфӏэн ди къуэшыр лъэпкъ къызыхэкӏамкӏэ и гур махэу, лъэпкъым и ӏуэхур иригъэфӏэкӏуэну абы и гур хуэпабгъэу, нэхъыфӏу яхэтхэм дэӏэпыкъуэгъу яхуэхъуну, апхуэдэу щытащ. Къыдалъхуахэми ятеухуауэ щӏы лей икӏунут, лъэбакъуэ лей ичынут, лейуэ гугъу зригъэхьынут, лъэпкъым хуэгъэзауэ езым къалэн и пщэ дэлъу къыщыхъуу. А къалэныр ӏэмал иӏыхукӏэ игъэзащӏэу, апхуэдэ гухэлъ дахэ иӏэу щытащ. Зи гъащӏэр муслъымэн диным щхьэузыхь хуэзыщӏа Пщыхьэщӏэ Анэс унагъуэ дахэ къыщӏэнащ. И щхьэгъусэ Маритэрэ абырэ зэдагъуэтащ бынищ къуитӏрэ зыпхъурэ. Нэхъыжьыр хабзэ хъумэ ӏэнатӏэм щолажьэ, къыкӏэлъыкӏуэр и адэм и лъагъуэ теувэжауэ, диным щыхурагъаджэу Дагъыстэн дэт еджапӏэм щӏэсщ, япхъури унагъуэ дахэ хъужащ. Ахэр дауи ирогушхуэ, муслъымэн диным и фӏыгъуэхэр цӏыхубэм деж нэзыхьэсу, абы къыдэкӏуэ дахагъэмрэ къабзагъэмрэ ягурызыгъаӏуэу, пщӏэрэ нэмысрэ зиӏэу зи гъащӏэ ӏыхьэр езыхьэкӏа адэ зэраӏам икӏи абы хуэфащэу, дунейм зэрытетыным хущӏокъухэр. Зи ныбжьыр илъэс плӏыщӏрэ блым фӏэкӏ нэмысауэ, щӏэпхъаджащӏэхэм яӏэщӏэкӏуэда Пщыхьэщӏэ Анэс къигъэна лъэужь дахэр гум имыхужщ, лъэпкъым и дежкӏи ӏуэху щхьэпэщ.